ndị be anyị ekene m unu aha m bụ nwaada ego anya bụ ezigbote nwaada igbo mara mma eji m ohere a wee na-anabata unu n'ihe mmemme nke ọdịnala igbo gịnị bụ ọdịnala igbo ọdịnala igbo bụ emume eguzo iji kwanyete ndị igbo asụsụ igbo omenala igbo na ihe egwuregwu na mkpali amụ dị n'ala igbo tata anụwa achọ ka anyị gosi unu ebe a na-ele uwe egwuregwu na EB World Sportswear gịnị bụ uwe egwuregwu ndị bekee na-akpọ sportswears uwe egwuregwu dịkwanụ oke mkpa egwuregwu dịkwanụ mkpa na ndụ gị a sị na ogologo ndụ na arụ isi ike ọkwa onye dị ndụ na-akpata ego ọ bụrụ na ide enete ndụ gị anya ọ na-ebute isi ọwụwa ụkwụ mgbu nke a nke a tupu ị ma ị nọ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche wee na-ebugharị onwe gị mana ọ bụ na ị na-esonyete n'ihe egwuregwu ị na-eme ihe egwuregwu ị na-achụpụsị ụmụ ihe ndị a n'arụ gị ị ma ejebe ụlọ ọgwụ maọbụ mebe otu ihe na ndị otu ya biko ihe m chọ ịgwa unu bụ ka anyị na-egote uwe egwuregwu n'aka EB World Sportswear ya na ndị North Sportswear uwe egwuregwu ọkwa ebe a ka m nọ ị fụ ị fụ na m adịrọ ka m si adị na anọ m n'uwe egwuregwu nke m nke m gote n'aka ndị EB World Sportswear ha nwekwa ihe dị iche iche ihe ndị eji egwuregwu ka anyị gagharịa nele anya fụ ihe ndị EB World Sportswear nwere anyị ọkwa unu na-afụ ihe ha na-elesi ha nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ihe ndị eji egwuri egwu ya nwa bụ ya na akpọrọ egwuri egwu akpọ sports wears ọ bụkwa sọsọ ihe ndị a ka a na-ele nwesị egwu adịkwa m mkpa mana ama m ebe m esi wee gote ihe m ga-eji wee na-aga ebe nwa a na-egwuri egwu nekwa ndị EB World Sportswear nwe ha ncha niile ọ bụkwanụ okpu ha nwesị ya bịakwanụ o nwekwa amakwa m ihe bụ ewu ị fụgonụ o nwe ihe ndị a na-enwerọ ha nwesị ihe niile ma nke eji akụ ọkpọ maka ndị na-akụ ọkpọ nekwu nke dịkwu n'elu nekwu ndị nke anụnwa kekwanụ ihe ha na-enwerọ ne nke nke anụnwa nke a na-agba ịgba maka isi agba ya na ịgbasịa maka kpofu maka isi ọjọọ isi dị iche iche ị na-eme ihe a mmadụ eme hmm isi gbuo m ọ ka mma na ị na-agba ihe ndị a n'arụ gị before ị jebe ihe egwuregwu nekwanụ akpa kọọ m ihe ha na-enwerọ ndị a nwee ihe niile dị iche iche biko gbaa mbọ ka ị na-abịa na EB World Sportswear wee na-egolu uwe egwuregwu gị maọbụ North Sportswear ebe ị ga-enweta ihe dị mma ihe dị oke mkpa ee aha m bụkwa nwaada ego anya bụ ezigbote nwaada igbo mara mma wee na-asị na-esonyete n'ihe mmemme ọdịnala igbo ebe ị ga na-amụta ihe dị iche iche daalụ ndị nne ka ọ dị mbọsị ọzọ ị ma ka o si adị